ndị be anyị ndewonụ um, n'ihe onyonyo nke anụwa dịka m si kwuo na ihe onyonyo nke ikpeazụ m wetara na nke anụwa m ga-achọ m ikwu maka ihe emume ntụnye aka na-abịa n'obodo anyị na ụbọchị ole na ole na-abịanụ ihe nke izizi m chọrọ ikwu bụ na ị ga-akaba arụ jee weta pvc gị ị ga-eji wee wee soro na mmemme anụwa ọ bụrụ na ị nweghị pvc gị ị ma-atụ ị ma-esonwu wee mee emume ntụnye aka anụwa mbọsị ikpeazụ e wepụta maka iweta pvc anụwa bụ mbọsị fraịde anụwa na-abịa ya bụ mbọsị ọnwa febụwarị gbalụ mbọsị asatọ ị weta pvc ị weta pvc gị anụwa ị na-abazi mba ị ma na i so n'ihe a na-eme karịa bụ ị na-aba mba mbọsị mbọsị a ya-eme mmemme ịtụnye aka ị nọlụ be gị ị ma-esonwu wee tụọ vootu ị ma-esonwu wee wepụ ndị ahụ na-akpasu gị iwe nọ n'ọchịchị m ma-abịa gwaba unu onye m ga-atụnyelu maọbụ onye m chọrọ ịtụnyelu kama ihe mbekwuru bụ na na ọ bụrụ na otu obodo anyị a dị kịta dị gị mma n'arụ mmụọ gị gwa gị na otu e si achị anyị na ha na-achịta anyị ọfụma ị tụnyelu otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ kịta ọ bụrụ na ọ dịrọ gị mma i chee otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ị ya-atụnyelu ka a ma ma obodo anyị aga n'ihu nya mbọsị um, a ga-eme mmemme ịtụnye aka anụwa ma ọ mbọsị nke a eme onye na-achị onye isi ala na-achị obodo bụ prezident maọbụ onye na-achị steeti gị bụ gọvanọ maọbụ onye okpuru ọchịchị ebe ị nọ maọbụ onye ya-eje nọchite anya gị na otu nzukọ etiti ịpụta apụta n'igwe ka anyị pụta n'igwe mbọsị ahụ jee jee ehm, soro na mmemme ịtụnye aka anụwa maka a pụta n'igwe ụmụ alụlụana a na-alụgasị na ebe a na-atụ ebe a na-atụ vootu ebenata maka ihe ndị ihe ndị pụta abụ na ọ mmadụ ịbụọ pụta o nweghị ka a ga-esi wee sị na ọ mmadụ otu puku pụta maka ndị nọ ebe a ya-ekwu na ọ bụrọ eziokwu ọzọ dịkwa ka ibie bụ ndị okorobịa na a na-eji akpa ọgba aghara nke bụ eziokwu bụ na ndị ndị ndị ndị a nọ n'ọchịchị na-eji ụmụ mmadụ akpa ọgbaghara na ụmụ ha anọghọ n'obodo a na o lue mbọsị ahụ ya chịkọtasịa ụmụ ndị ọzọ ọ dị ha ka na ndụ ha abaghị uru wee were ha na-akpa ọgbaghara na-egbuwasị ndị mmadụ isi kama nya mbọsị ahụ ị tụcha vootu gị ị naa be gị je larụ ụla ekwena ka e were gị mere aka ngwa e ga-eji na-aghasasị ihe a na-eme mbọsị ahụ isiokwu onyonyo a bụ ka anyị pụta n'igwe solu n'ihe a na-eme ka anyị mara ma obodo anyị bụ naijiria ya-adị mma karịa ka ọ dị kịta ya bụ na ọ dị mma chacha oke ọ ya-adị na mgbe ọzọ mepụtara ihe onyonyo nọrọnụ ọfụma